balimaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn maa min nin waati in na n'aw bɛ ka su an ka paji kan n'o ye mansin kun kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen bi an wulila ka na se fɛn min ye imam umar jara n'a bɛ M5 RFP la n'a dogolen tɛ maa caman b'a dɔn imam salamalekum walekum salam wa rahmatulahi wa barakatuh Imamu an ser'i ma fɛn min ye jamana kɔnɔ ko an ni mɔgɔ ko dɔ la i yɛrɛ b'a kalama gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an y'a ye fɛn min ye sigikafɔ dɔ kun ye boloda fɛn min ye CNSP mɔgɔw fɛ n'o ye salut du peuple nin ye sigikafɔ kɛ e yɛrɛ kun bɛ komisɔn ɲɛmɔgɔ la yanni sigikafɔ in bannen yali e ye nimisi wasa sɔrɔ a la a n'o kɔfɛ an ɲɛ b'a la sama samani bɛ sigikafɔ in na dɔw ko k'a ta k'a ɲagami yali i bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ an ye ok ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma an bɛ foli lase a ka paji lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka ala tanu ka ala barikada bi ye juma ye ala ka kile hɛrɛ di an ma ka juma tɔ dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ cogo min na an ka jamana ni o ye ba maliba ye nin wagati in na gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o hukumu kɔnɔna na kuma min na le 18 août n'o tɛmɛna CNSP a y'a kanu ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka kuma i y'a fɔ cogo min na kile saba kɔnɔ an kumana camancɛ fanga a kan ka latigɛ cogo min na a kan ka taa sira minnu fɛ alihamudulilayi hadamaden baara tɛ dafa di n y'a fɔ kuma caman hadamadenw mana bila k'u ka baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲɛ dɔ ti ɲɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ sigikafɔ in kɔnɔna na kulu kilara duuru ye mɔgɔw ye baara kɛ u ye rapport dɔ présenter effectivement rapport présenter tɔ la dɔw faamuya dɔw ma sɔrɔ yɔrɔ dɔw la parce que mɔgɔ caman y'a ye hakilina caman fɔra olu ma ta ba la min yirala an na surtout charte koɲɛw la donc o kɛra fɛn ye ni o y'a sɔrɔ jama caman y'a yira salle kɔnɔ k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye bon jama caman fɛnɛ tɛgɛrɛ fɔ donc ni o kɛra o b'a yira k'a fɔ dɔ ɲɛna dɔ ma ɲɛ donc o de la u y'a a kanu ko fɛn minnu kɛra n'an yɛrɛ y'a dɔn k'olu ma ɲi ko in kɔnɔ k'o ma ɲɛ minnu kan ka fara a kan minnu kan ka bɔ a la ko k'a kɛ sɛbɛn ye k'a ci u ma donc hakili la o sɛbɛnw kɛra ka ci mais k'a ta kabini an bɔra eh, le 12 samedi le 12 CICB la ka na se fɔ bi ma ne tɛ jamakulu kɔni dɔn min ye charte in version finale ye a ɲɛ la donc o mana ye kuma min o la an bɛ se k'a dɔn ko nimisi wasa kɛra nimisi wasa ma kɛ sinon an kɔni impression fɔlɔ minnu ye tiɲɛ na an ma nimisi wasaba sɔrɔ kɔnɔna na mais je continue à croire à la bonne foi du comité euh, euh, national pour euh, le salut du peuple mm-hmm. mais continuer ka da u ka bonne foi la mm-hmm. pour que an ka se ka transition ɲuman kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye imamu kɔsa nin na a ka aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la a ka kumaw bɛ ka fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min a ka tɔnden ye k'a ta kilema mamadu danbele la ka taa se isa kaw jimi kan a b'i n'a fɔ mankan malentendu dɔɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ yali i bɛ se ka mun sɔrɔ k'o fɔ ye bi man ɲi bon en toute honnêteté ne bolo nin question in n ye nin jaabi plateau dɔw kan mais j'ai pris la décision de ne pas continuer ka taa ni ka seginw k'a kan parce que adamaden baara bɛɛ b'a faamu ka taa i ka faamuya sira kan ne kɔni bɛ min faamu dɔrɔn o de ye diɲɛ jɛkulu o jɛkulu hali ɲi ni nɛn u bɛ se ka kɛlɛ adamadenw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina la mais ni bɛɛ sigira ka autocritique kɛ k'a dɔn ko ne ye mun kɛ o ma ɲɛ ne ye mun kɛ o ɲɛna bɛɛ ka segin k'i yɛrɛ kun lajɛ ka segin ka na an bɛ cause min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni o ye mali ye ka segin k'o lajɛ a ka ca a la fɛ an bɛna position harmoniser dans les jours à venir pour que an ka mali bila an bɛɛ ni san cɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ne bɛ ko ninnu bila ka k'a fɔ an balima ninnu la n bɛ nin misali in bila n ka la n ye misali minnu ka tɛmɛ nin kan hadamaden baara la mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a ka ɲi ni aw bɛɛ ye objectif lajɛ ka intérêt supérieur de la nation mm. o jateminɛ an bɛna ɲɔgɔn ye hakilina kelen na mm. eh, jɛkulu kɔnɔ kuma caman na ninnu tɛ ban a la ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ok o kɔfɛ yali eh, kuma bɛɛ i bɛ imam diko tɔgɔ fɔ yali aw ni imam kɔni aw da kɔni bɛ file kelen na m5 bɛɛ ni imam diko da bɛ file kelen na wa bon eh, an y'o de fɔ jɛkulu o jɛkulu n'a bɛ sigi

paseke pepulu y'a ye kabi wagati jan k'a fɔ n'i ma miiri ni ale ye pepulu ka ye siga fosi t'a la i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔw ka laɲiniw cayara fɛ jagoya a bɛ bila jamanadenw jigi kɔrɔ o de senfɛ semansi ye kura wele ka fsd wele k'a fɔ an ka lajɛ an bɛ se ka mun kɛ pour que mali bɛ lahala min na a ka yɛlɛma donc depuis o wagati n'an ye baara o baara kɛ an b'a ɲɛfɔ imam min ɲɛna an bɛ sɔrɔ k'a waleya donc wagatiw k'a ta o la fɔ bi il a été l'autorité morale du M5 RFP n'an bɛ ko o ko kɛ hali surɔ an tilalen ɲɔgɔn na ciden bilara ka taa compte rendu di k'a ye hakilina minnu b'a la a b'olu di an b'u ta an bɛ ka baara kɛ ne kɔni b'a ye k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛ imamu ni m5 rfp cɛ baaraw taabolo la paseke o tɛ m5 yɛrɛ dɔrɔn ye imamu fura dama maa o maa wulila maliko la maa o maa wulila tilennenya ni jogoɲumanya ni laada ɲumanw o ko la jamana in kɔnɔ imamu wulila n'a ye wo i wulila n'a ye wo i b'a sɔrɔ imamu b'i dɛmɛ a ko la donc o la à ce titre franchement aujourd'hui ala k'a mɛn an kɔrɔ ne b'o de fɔ dɔrɔn ala k'a mɛn an kɔrɔ parce que mɔgɔ min bɛ imamu ka niveau la bi i bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fanga bolo mɛ ka tiɲɛ fɔ o fanga kelen ɲɛ na ko fo i k'a tilen walahi a sagesse tɛ bɛɛ la dɛ donc o la à ce sens ne kɔni b'a ye l'imam a toujours accompagné tous les forces du changement et de la même manière an ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na fo bi o compte rendu kelen o bɛ m5 ani imam ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛn sababu ma a maa caman bɛ k'a fɔ ko a ka kɛlɛ in ka a mɛnna sen na k'a ka ɲi ka kɛlɛ jigin so ten dɔw fana b'o fɔ dɔw fana ko k'a ka kɛlɛ fɛ nka e yɛrɛ bolo a ka kɛlɛ in kun pilasi ko kɔni t'a la kɔni ala k'an bɛn sababu ma pilasi ko n'o de fɔ ni pilasi ko tun don kɛlɛ tun tɛ se ibk ka démission ma o paseke depuis ibk bɛ fanga la ibk y'a ɲini ka pilasi yira m5 mɔgɔw la ni pilasi ko tun don pilasi in tun bɛ minɛ dɔrɔn o wagati a tun bɛ ka jamanadenw tɔɲɔ m5 ka laɲini ye de ye ka mali kura yɛrɛ de sigi a étape fɔlɔ de tun ye k'a ɲini ibrahim bubakari keyita a ka walan sɛmɛ n'o ye walan sɛmɛ étape filanan ye jumɛn ye o de ye ka yɛlɛma ɲuman ka kɛ hali n'i y'a ye kuma dɔw la an bɛ kɔ tɔn durusi dɔɔni an balimaw ni an dɛmɛbagaw sɛnɛsɛ mɔgɔw bolo a kun ye ka ko yɛrɛ kadɛrɛ u bolo in ka paseke ni in ala k'an kisi n'a tiɲɛna mɔgɔw bɛna fɔ ko emisɛn ni sɛnɛ de y'an seli ma mɛ n'a ɲɛna bɛɛ b'i disi gosi n'a ye k'a fɔ k'olu de y'a kɛ donc o la étape filanan an b'o de fazi kɔnɔna na sisan k'a ɲini ka tranzisɔn in yɛrɛ labɛn ka ɔriganiw bɛɛ bila sen kan ka feuille de route bila sen kan baara ka se ka daminɛ e o baara fana kɔnɔna na m5 ka baara tɛna jigin ni ala sɔnna a ma m5 bɛna kɛ minan ye ni mɔgɔw bɔra M5 kɔnɔ minnu y'u yɛrɛ ye gouvernement de transition in kɔnɔ a organe dɔ kɔnɔ o t'a to ko M5 b'i bolo jigin a ka sɛgɛsɛgɛli la transition in baara nɔfɛ donc M5 bɛna to veille la pour que ka transition in baara kɔlɔsi et puis mali yɛrɛ refondation an kan ka hakilina kura minnu ta ka don nataw la ni ala sɔnna a ma sigikafɔw bɛ sen na o ko tɔw kan ka taa sira minnu fɛ ka bɛɛ lajɛlen jɛya bɛɛ lajɛlen kɔmi n y'a f'i ɲɛna gafe b'an bolo nin bɛɛ la ko bɛɛ n'a kɔnɔ kuma fɔ don don a n'a fɔ wagati don a n'a fɔbaga don o la an kɔni b'a ye k'a fɔ maliko in na M5 mana kɛlɛ in bila tan n'i ye 91 a fɔra ko 91 ko a esprit taara yira ko a kɔnfisikera parce que dɔw ye kɛlɛ kɛ président musa binnen dɔrɔn olu bolo k'u ka mission banna olu sina k'u senbɔ ko la mɔgɔ wɛrɛw nana ko ta ka taa fɔ dɔw nana ye k'a fɔ taara yira a kɛra dɔw ka an kana bin o jan kelen kɔnɔ o gɛlɛya kelen kɔnɔ je pense aujourd'hui le M5 doit continuer pour l'intérêt supérieur du Mali ka essayer ka baara kɛ fɔ transition in ka réussir ka taa fɔ ka na élection kɛ ka na jamanakuntigi kura sigi o ka baaraw daminɛ ok nka cogo si la kɔni aw tɛna sɔn fɛn bɛ finitigi ka kɛ transition président ye bon ne bolo an ka autorité morale y'o kuma in fɔ m5 yɛrɛ y'o fɔ wa mɔgɔ caman bɛ hali CEDEAO kuma fɔ anw tɛ an ka ko in ta CEDEAO kan o dɔw b'a f'u ka arguments na mais CEDEAO ka decision y'a sɔrɔ an ka gafe dilannen b'an bolo gafe min kɔnɔna na anw y'a jateminɛ transition kan ka dirige mɔgɔ fɛ min ye civil ye donc ka bɛn ni fɛn caman ye et puis anw y'a jateminɛ fɛnɛ mɔgɔ ko o de bɛ mali la mais civil ko tɛ sɔrɔdasi ko tɛ k'a kɛ mɔgɔ de ye vraiment mɔgɔ min ni jamana kanu b'a la ni a a ka moralité ka ɲi n'a bɛ baara kɛ ka taa jamanadenw fanba olu ka hakɛ olu ka intérêt défendre de la donc bref ka kɔn CEDEAO ka kumakan in ɲɛ M5 ka proposition na a kɛra civil de ka transition in dirige wa ala k'an bɛɛ sababu an y'a mɛn ko wulada in na ko aw ni comité national pour le salut du peuple k'a ka na ɲɔgɔn ye n'o ye cnsp yali olu de y'aw wele wa walima aw de ci don na bon eh, l'un dans l'autre ne bolo a bɛɛ ye maliko de ye k'a fɔ ne bolo a bɛɛ ye maliko de ye an ye ci sɔrɔ an ka ciden eh, an ka cidenw fɛ k'a fɔ cnsp ye weleli kɛ u y'a kanu eh, u n'an ka ɲɔgɔn ye wulada in na donc u y'an wele wo anw sera k'u wele o laɲini ye an ka se ka mali de bila an ni san cɛ bɛɛ lajɛlen ka mali lajɛ ka taa baara kɛ de telle sorte que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na oke welekan jumɛn b'i bolo sisan ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ ka nin su ni an su nin waati in na ee ne bɛ min fɔ maliden bɛɛ lajɛlen na o de ye maliyɛnw k'a faamu ee an bɛ don min na i ko bi ko jɔnmɔgɔla o de ye kara ye maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'an ye mali bila an dusukun na ka mali jɔli k'an ka hami ye an bɛ ka yɛlɛma min ɲini faamaw fɛ ko fo olu k'o kɛ fanga mara cogo la anw yɛrɛ kun kelen kelenna ka sɔn k'o yɛlɛma in ta ka baara kɛ n'a ye an yɛrɛ kun na an ka duw kɔnɔ an ka sigidaw la o cogoya la an bɛna mali kura jɔ min na bɛ kɛ hɛrɛ ye k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ko jamana bɛ lahala min na bi jamana kisili ala ta kɔfɛ a b'an yɛrɛ de bolo kɔnɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka justice kɛ a kɛcogo la a ka ca ala fɛ k'an kɔgɔ da min na siga foyi t'a la ala bɛna an dɛmɛ a la ala ka mali kisi ala ka mali kɔrɔta ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye asalaamaaleykum